Go raibh míle maith agat, a Dhiarmuid, agus beidh Diarmuid linn amárach ar Peann agus Pár ar a trí a chlog. Anois, táimid seo le tabhairt cúram don chuid eile den oíche seo don chathaoirleach, Alan Titley. Bhuail mé Alan Titley chéad uair riamh siar sna nóchaidí. Bhí sé ag déanamh cigireacht ar Choláiste Phádraig ar ábhar oidí. Is beag cuimhne atá agam ar an oíche, nó mar a deir siad i gcónaí insa seanchas, más cuimhin leat oíche a chaitheamh i gcuideachta Alan Titley, ní raibh tú ann. Agus tá sin fíor. An darna huair a chuala mé iomrá ar Alan Titley, bhí mé i gCupar lá breá, agus bhí mé ar ghearrliosta do Ghradam an Oireachtais do Cholúnaí na Bliana.

Nára maith agat, a Dhónaill. As son an méid sin, níl aon chuimhneamh a'msa ar an oíche sin ach an oiread, leat féin, ach ní foláir nó bhí sé ar fheabhas, mar a déarfá. Níl le déanamh agamsa ach na cainteoirí so a chur in bhur láthair agus iarracht a dhéanamh ar chathaoirleacht a dhéanamh orthu agus stiúir a choimeád ar cad a bheidh á rá.

bhfuil slacht den scoth ar na leabhair a chuireann Leabhar Breac amach idir chló agus dhearadh agus ábhar agus scríbhneoireacht agus gach aon rud atá san. Is léir go dtuigtear do Leabhar Breac an ealaín is ea leabhar a chur ar fáil agus in ainneoin, na teicneolaíochta in ainneoin gach aon rud ar líne go bhfuil rud éigin iontach ag baint le leabhar fisiciúil agus boladh nó bolaithe an leabhair a bheith fós agat i do lámha, fiú amháin agus gur féidir leat peann dearg a chur trí na botúin. Dá bhrí sin, a Dharach, go raibh míle maith agat as son seo a eagrú agus míle rud eile agus as son an chomhlacht iontach atá agat.

hairde na tíre ar fad. Antain as Cúil Raithin ó Dhoire agus ansan tá Labhrás as an Spidéal aniar agus ansan tá Muiris as Baile Átha Cliath agus mé féin, mura mbraitheann sibh mo bhlas cainte, mise as Corcaigh chomh maith céanna. Dá réir sin tá, mar a deir an ceithre cúigí. na tíre, ceithre hairde na tíre. Ach Antain, tá mórán déanta aige maidir le cruinneas na Gaeilge, maidir le cúrsaí aistriúcháin, agus thugas fé ndeara go bhfuil leabhar nua aige thíos ansan, Tóraíocht na Dea-Bheatha, mar is fealsúnach, fealsún, fealsamh é chomh maith le gach aon rud eile agus tá súil agam go mbeidh fáil air sin ar ball. Agus is cuimhin liom féin, más ceadmhach dhom é a rá, bhíos im mholtóir ar dhuais Lios Tuathail fadó riamh nuair a bhuaigh Ruball an Éin an duais, duais Bhord na Gaeilge mar a bhí ag an am, agus dhein roinnt daoine iarracht ar ruball a chur le héan Sheosaimh Mhic Grianna ach d'éirigh thar barr le hAntain é sin a dhéanamh. Labhrás Ó Finneadha, níl aithne agam air, casadh orm anois go díreach é, cé go bhfuil an leabhar leis Asarlaíocht, Goid agus Teampallóirí a tháinig amach sa bhliain 2013, tá sin léite agam, chuireas spéis faoi leith ann mar tá spéis agam ins na cailleacha draíochta nó sna hasarlaithe mar a thabharfá orthu agus na Teampallóirí agus na meánaoiseanna go léir. Chuir sé iontas orm an rud a scrígh sé mar arís ní leabhair iad san a bheadh léite ag éinne againn mara mbeadh gur i nGaeilge atá siad. Agus sin rud a bhaineann, agus beimid ag caint air seo, b'fhéidir, le cúrsaí aistriúcháin sa Ghaeilge, tá go leor leabhra ná beadh léite againn mara mbeadh gur i nGaeilge a cuireadh amach iad. Is mór an ní é sin ar son ár gcuid oideachais. Agus tá's agam go bhfuil, em, úrscéal aistrithe ón úrscéalaí Gearmáinise, em, Michael, nó Micheal, Kohlhaas a bheidh ag teacht amach, em, ó Leabhar Breac an bhliain seo chugainn. Muiris Ó Raghallaigh, tá ceann de na postanna is tábhachtaí in Éirinn aige. Tá sé i gceannas ar an nGúm, is eagarthóir sinsearach ar an nGúm é agus b'fhéidir go mbeadh tamall le rá againn fén nGúm anso ar ball chomh maith céanna. Agus tá scata leabhar aistrithe aige, Roald Dahl go háirithe, ach eisean atá i mbun na heagraíochta san, go bhfuil oiread san déanta acu ar son aistriúcháin agus litríocht na Gaeilge. Agus dá bhrí sin táimse chun suí síos agus cuirfimid na micreafóin timpeall agus pléifimid Pé rud a thiocfaidh as mo bhéal. Mar sin, b'fhéidir gurb é an rud a dhéanfaimid ná gur mhaith liom go dtabharfaimis stiúir timpeall na tíre ar na scríbhneoirí agus na húdair seo ar fad féachaint conas mar an rud spéisiúil fén rud go dtabharfá saol na Gaeilge, léann na Gaeilge, scríbhneoireacht na Gaeilge, go bhfuil mórán seomraí nó mórán parlús ann. Agus dá bhrí sin tá, tá, mar a deirim, an léann féin, tá gramadach, tá cúrsaí teangeolaíochta agus aistriúcháin. Ba mhaith liom go díreach ceist a chur orthu, cad ina thaobh gur dhíríodar ar chúrsaí aistriúcháin seachas ar aon rud eile? Mar bheadh daoine a rá gur obair bhaoth, gur obair amú a leithéid sin mar tar éis an tsaoil tá go leor ar fáil i dteangacha eile seachas an bacúint iarraidh Gaeilge a chur orthu. Agus gabhfaimid timpeall mar seo mar sin. Océ. Muiris, Leas Ard-Rúnaí. Bhuel, caithfidh mé a rá, dhá rud a spreag mise ar dtúis. An chéad leabhar a mheasas mé féin ná leabhar le Roald Dahl, Danny Seaimpín an Domhain. Bhí. Bhíomar sa Ghúm díreach tar éis bheith ag obair ar aistriúchán a dhein Antain anseo ar leabhar le C.S. Lewis, An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh, agus bhaineas ana-thaitneamh as an bpróiseas san. Bhíos, mar a tharla, bhíos ana-thógtha leis na leabhair san nuair a bhíos óg mé féin so bhí lúcháir orm nuair a tháinig na leabhair san inár dtreo sa Ghúm. Agus ansan. Bhí mo mhac féin thart ar 5 an t-am san, b'fhéidir níos óige, n'fheadar, ach bhíos an-thógtha le Roald Dahl mé féin óg so is dóigh liom gur b'in é a chuir an síol is dóigh liom.

Bhuel, is dóiche gur staid nádúrtha ag cainteoir Gaeilge atá ann a bheith ag aistriú. Fiú le Maolmhaodhóg Ó Ruairc, is eisean a dúirt é, is aistritheoir gach cainteoir Gaeilge, mar tá an t-eolas seo ag teacht chugat, an nuacht, is an méid a léann tú taobh amuigh de leabhair Ghaeilge agus caithfidh tú ar dhóigh inteacht sin a shlogadh isteach agus cineál scaoileadh amach arís i nGaeilge nó rud atá cosúil le Gaeilge, go minic. Agus so, is rud nádúrtha go leor atá ann agus is dóigh liom, thoisigh mise ag aistriú leabharthaí Gaeilge mar chonacthas domh go mbeadh éileamh orthu. I dtaca le C.S. Lewis de agus leabharthaí Narnia agus na rudaí sin, ní raibh mé iontach tógtha leo sin nuair a bhí mé óg, actually, bhí mé cineál amhrasach fúthu mar fuair mé cineál boladh bíobalta orthu ar bhealach. Ach. Bhí barúil agam go mbeadh, em, go mbeadh díol orthu agus go gcuirfeadh siad daoine ag léamh. Agus nuair a léigh mé an leabhar sin fuair mé amach, bhuel, thig leat an leabhar sin a léamh ar mhórán bhealaí. Thig leat é a léamh mar scéal eachtraíochta, thig leat, más Críostaí thú, an bhrí sin a bhaint as agus gach fáilte romhat sin a dhéanamh agus sin mar is cóir. So, sin rud a chuir an bealach sin mé. Agus. Sílim go bhfuil, tá mé sásta go leor go raibh éileamh ar na leabharthaí sin agus, agus ar rudaí eile agus sílim an, an, an bua mór, bua mór an aistriúcháin ná doirse eile a oscailt agus is tharla sé go bhfuil mé ag plé le tionscadal faoi láthair, is sraith téacsleabharthaí atá dírithe ar na Gaelscoileanna sna Sé Chontae. Agus bhí muid fada go leor ag plé cén t-úrscéal Gaeilge a thiocfadh linn a úsáid, le a mbeadh suim ag na páistí ann agus a mbeadh dúil acu a bheith ag léamh. Agus tharla sé go dtáinig leabhar ón Ghúm, aistriúchán ar leabhar dar teideal La Cache. i bhFraincis, faoi cheilt an t-ainm Gaeilge. Ní cuimhin liom cén t-údar a fuair sin. Thierry Robberecht agus just an eochair, bhí an eochair a d'oscail an doras dúinn agus bhí úrscéal againn a bhí tráthúil, a bhí suimiúil, a bhí gairid, a bhí simplí agus. Bhain muid feidhm as agus bhain muid leas as agus beidh sé á léamh anois sna scoltacha ó thuaidh. So, em, níl a fhios agam, a' raibh bun ná barr air sin mar fhreagra ach em. Nílimse chun breithiúntas a thabhairt ar an scéal, mar go raibh, you know. Toisc go bhfuil feidhm leis agus toisc go, go, bhfosclaíonn sé doirse dúinn, b'fhéidir, a bhí druidte orainn ag saol an Bhéarla.
Tá ciall le rud mar sin. Bhuel, le gairm an aistriúcháin atáimse ag obair ar aon chuma, agus sé an chaoi gur thit mé isteach sa ngairm sin. Thosaigh sé nuair a bhí muid ag an ollscoil agus na léachtóirí a bhí againn, thiúrfaidís aiste le scríobh dhúinn seachtain amháin agus aistriúchán an chéad tseachtain eile. Agus chuaigh mé ag an nGearmáin théis na máistreachta, bhí mé dhá bhliain ann. Agus nuair a tháinig mé ar ais, ní raibh mé in ann aon jab a. Chaith mé cúpla bliain mar theagascóir ar dhaoine fásta, ag múineadh Gaeilge. Ach ansin tharla sé go bhfuair mé jab le comhlacht aistriúcháin agus bhí mé leo, mé ag ceapadh, sé bliana agus ansin chuaigh mé thar lear ag déanamh aistriúcháin in áit éicint eile. An t-aistriúchán a bhí mé a dhéanamh, aistriúchán dlíthiúil, aistriúchán trom. Ach leis an aistriúchán dlíthiúil tar éis tamaill, faigheann tú isteach ar an gcóras, tá struchtúr ar an teanga agus tá tú dhá aistriú i ngan fhios dhuit fhéin faoi dheireadh. Agus tháinig an lá gur dhúirt mé liom féin ach bhfuil mé in ann píosa ceart a aistriú, bhfuil mé in ann gnáthscríobh a aistriú. Agus mar a tharla sé, ag an am céanna bhí mé ag léamh sean-nuachtáin a bhí foilsithe i Lucsamburg, i nGearmáinis agus i bhFraincís, bhí foilsithe ar líne ag dul siar, bhuel na cinn sin ag dul siar go dtí an seachtú haois déag, ach ochtú haois déag, naoú haois déag is mó, agus tháinig mé trasna ar chúpla giota ann agus dúirt mé go n-aistreoinn ón nGearmáinis iad, péire, agus píosa eile ón bhFraincis agus chaith mé roinnt ama leis sin, so sin an chaoi a dtáinig Gorta, Asarlaíocht agus Teamplóirí chun cinn agus ansin. D'iarr Darach orm tabhairt faoi Michael Kohlhaas, novella, gearrscéal beag Gearmáinise, agus is deas an t-athrú é, cineál, imeacht ón téacs struchtúrtha agus rud éagsúil a dhéanamh ach caithfidh mé a rá gurb é an chéad phíosa litríochta atá mé a dhéanamh, Michael Kohlhaas, agus oscailt súl chomh maith, théis go bhfuil mé os cionn fiche bliain ag plé leis an aistriúchán gairmiúil. Ní haon chosúlacht a bheadh aige leis an aistriúchán litríochta.
Ag caint air sin, fág an Michael sin mar tiocfaimid aniar ar an aistriúchán arís agus caithfimid struchtúr éigin a bheith air in ainneoin an chuma atá orm. An dóigh leat go bhfuil. deacraí fé leith, nó deacrachtaí fé leith, ag baint le bheith ag aistriú go Gaeilge seachas go teanga ar bith eile, agus sa mhéid is, abair, go mbíonn tusa ag aistriú ón bhFraincís agus ón Ghearmáinis go Gaeilge, cén, an bhfuil fadhbanna fé leith ag baint leis sin chomh maith. Sin le rá, cad iad na heasnaimh nó na bearnaí, dar leat, atá sa Ghaeilge, nó na deacraí, na deacrachtaí, go dtiteann daoine isteach iontu ag aistriú go Gaeilge seachas, b'fhéidir, mar a bheadh ag teanga ar bith eile? Níl mé in ann dáiríre a rá, comparáid a dhéanamh idir aistriú go Gaeilge is aistriú go teangacha eile, mar ní bhím ag aistriú go dtí na teangacha eile. B'fhéidir, ceart go leor, go bhfuil níos mó cur amach ann ar an mBéarla agus go bhfuil an Béarla thimpeall orainn, go bhfuil an Béarla le feiceáil níos mó agus go dtiocfadh rudaí níos éasca chugat in ionad a bheith ag aistriú go Béarla. Aistriú go Gaeilge, bhuel tá easpa téarmaíochta ann amantaí. Tá baol ann go mbeadh tú ag iarraidh cloí le struchtúr comhréire ar leith agus nach mbeadh an mhisneach agat cineál a dhul beagán níos faide agus do chló féin a chur ar. an chaoi a bhfuil tú ag scríobh agus sílim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh aon duine atá ag aistriú ag scríobh freisin ag scríobh a gcuid smaointe féin. Fadhbanna móra atá leis an nGearmáinis, nó cúpla fadhb a fheicim leis an nGearmáinis ná go bhfuil cúpla focal ann atá bhfuil an oiread seo brí leo agus nach soiléir nach bhfuil sé soiléir i gcónaí ón gcomhthéacs céard atá ann, an focal Hof mar shampla a chiallaíonns cúirt nó clós nó feirm agus b'fhéidir nach mbeadh sé chomh soiléir

Tá difríochtaí brí ann agus caithfidh tú cineál cur isteach sa gcomhthéacs agus sin deacracht ann. Yeah, bhuel, sin í an fhadhb, is dóigh liom. Minic, siad na focail bheaga a chuireann sciorr ort, ar ndóigh. Bhuel, nuair a bhíos féin, ní bheidh mé ag trácht ar aon rud a dhéanas féin ach amháin nuair a bhíos ag aistriú Cré na Cille go Béarla, b'í an fhadhb, ceann de na focail ba dheacaire ar fad ná baile. Cá gcuireann tú baile go Béarla? Bhuel, townland? Ní hionann é. Town? Ní hionann é. Village? Ní hionann é. Cailleann tú. Ach sin scéal eile, ceart go leor. Sin é, sin a raibh ansan. Antain, just go díreach maidir leis sin, bíonn tusa ag plé cuid mhaith le Béarlachas, nó ceist eile, Gearmáineachas agus Fraincíseachas agus ná a leithéid san. Ach abair.

Muna miste leat an Béarlachas, 'sí an eilifint sa tseomra ná cumas léitheoirí Gaeilge? Mar bíonn tú ag aistriú agus beidh Jack in ann a bheith ag caint faoi seo gan amhras agus Máire agus daoine eile atá ag scríobh b'fhéidir don aos-óg. Déanann tú do dhícheall téacs réasúnta, you know, chomh soléite agus is féidir a chur ar fáil ach bíonn. Amhras i do cheann i gcónaí an dtuigfidh daoine an rud atá scríofa agat. Mar, cuir i gcás, tionscadal a bhfuil mé ag plé leis faoi láthair le Caitríona anseo ón tSnáthaid Mhór ná leagan Gaeilge de leabhar le Charlie Mackesy, The Boy, the Horse, the Fox and the Mole. Now, an focal Gaeilge atá ar mole ná caochán, ach sin focal nach mbeadh ar eolas ag mórán daoine.

a bhfuil an leibhéal teanga cuí bainte amach agat nó a bhfuil sé indéanta an leibhéal teanga cuí a bhaint amach nuair atá eolas an ghnáthdhuine ar an Ghaeilge ann. Agus arís, mar gheall ar chúiseanna sochtheangeolaíochta, ní locht pearsanta atá ann, ní easpa díograise atá ann agus ní ag fáil locht ar aon duine. Ach bhfuil fhios agat, nuair nach bhfuil fhios ag daoine, nuair nach mbíonn fhios ag daoine focal chomh bunúsach le caochán, you know, tá impleachtaí móra aige sin, sin teideal an leabhair, gan gan gan a dhul a dhath níos faide ná sin. Maidir le Béarlachas, bhí sé dearcadh i bhfad níos scaoilte agam ná mar a bhí lá den tsaol, sílim.
Nílfeá ag aontú le Seán Mac Maoláin, mar sin, le Lorg an Bhéarla, The river runs parallel to the rainroad, railroad, gabhann sé, cad é, ritheann an bóthar iarainn, nuair a, you know, tá an bóthar iarainn le hais an iarnróid, you know, rud, nó a leithéid sin, you know, the, the house looks out on the sea, féachann an aghaidh, no, tá aghaidh an tí leis an bhfarraige. Ní fhéachann an teach amach ar rud ar bith, you know, so níl súil ar bith aige. So níl tú ar, sa champa céanna le Seán Mac Maoláin, I'm sure. Bhí an-chuid rudaí suimiúla in sa leabhar sin, ach sa deireadh thiar thall, is breithiúnas pearsanta atá i gcuid mhór acu. Fuair sé locht, mar shampla, ar an fhocal 'nuaíocht' a úsáid, nó 'nuacht' a úsáid le tabhairt ar scéalta reatha. Dúirt sé gur, gurb é an rud a bhí sa nuaíocht ná rud úr, nó b'fhéidir bronntanas nó rud éigin mar sin. Ghlaoigh m'athair chugainn inné agus bhí nuaíocht bheag abhaile leis. Dúirt sé gur Béarlachas milteanach a bhí ann, nuaíocht a úsáid sa chiall cúrsaí reatha. Now, déarfainn gur beag duine sa seomra anois a dheineann labhairt air sin. Agus tá bua eile ann nuair a thosaíonn daoine ag cur tharstu fá Bhéarlachas, go mbíonn cúrsaí canúna ann. Is cuma liom ag éisteacht le cainteoir breá Gaeilge as do thaobh sa, do thaobh den, you know, den bhaile síos, Padaí. Agus dúirt siad, Mairim i dTrá Lí. Agus dar liom, Mairim i dTrá Lí?

Ní hé mo chupa tae é, agus ní ligimse aon úsáid a bhaint as sin, mar ní Ciarraíoch mé agus seachnaím iadsan fhad is is féidir liom, ach sin scéal eile. Tá an ceart agat ar fad. Os rud é, ok, ní chuirfead an cheist sin ort mar tá mórán ábhar le plé, faraor níl mórán ama againn ach beidh na bratacha ar foluain ag Darach ag an am sin. An Gúm féin, mar tá tusa i mbun an Ghúim, nó i gceannas ar an nGúm agus tá cáil ar an nGúm le fada an lá, cé go raibh an-dhroch-cháil ar an nGúm ar feadh i bhfad, Seosamh Mac Grianna agus Séamus Ó Grianna agus Máirtín Ó Cadhain. Ach tá roinnt leabhartha tagtha amach le déanaí, ceann le Gearóidín Ní Laighléis, mar gheall ar ghalar an Ghúim, go léiríonn sí gur chaith an Gúm go maith le daoine, gur déanadh tréaneagarthóireacht orthu agus mar sin de. An scéim a bhí ag an nGúm, An dóigh leat gurbh fhiú scéim den tsaghas san d'athnuachaint, nó cad é do mheas ar an obair a dheineadar sna bliantaibh sin fadó?
Ó, is fiú.
Tá ceithre nóiméad agat. Bhuel, maidir le, maidir le, is dóigh liom go bhfuil cúrsaí i bhfad níos sláintiúla anois ná mar a bhí ansan, agus tá, An rud a chuir an gúm rompu nuair a cuireadh ar an bhfód iad ná pobal léitheoireachta a chur ar bun. Ach is dóigh liom go bhfuil pobal léitheoireachta ar an bhfód anois agus, bhuel, cinnte, níos mó ná mar a bhí an tráth san. An rud a ritheann liom ná gurbh fhearr bheith ag tacú le scríbhneoirí anois mar, arís, b'in rud eile, thuig muintir an Ghúim nuair a cuireadh an Gúm ar bun, mar a thuig, mar a thuig saineolaithe rompu chomh maith, gur, dá mbeadh daoine ag aistriú leotha, gur ar ball a thiocfadh na scríbhneoirí chun cinn, mar a tharla. Tá na scríbhneoirí ann anois so is dócha gur fearr, go mbeadh sé tábhachtaí tacú leis na scríbhneoirí. Ní hé sin a rá nach bhfuil sé tábhachtach aistriúcháin a chur ar fáil fós. Tá, tá, tá. Is dóigh liom gurb é an rud is tábhachtaí ná go mbeadh. ábhar léitheoireachta ag an bpobal mór, nó más cinnte, b'fhearr liomsa scríbhneoirí, scríbhneoirí ag scríobh agus bunsaothar á scríobh acu. Ach tá áit ann dos na haistriúcháin chomh maith, go háirithe mar a chuimhnímid ar na sraitheanna agus na leabhair a mbíonn tóir ag an aos óg orthu sa lá atá inniu ann. Is deacair, níl aon éinne, Ní dóigh liom, ag scríobh fé láthair. Ní, níl sraitheanna mar sin ar fáil fé láthair. So, b'fhéidir gurbh fhearr an rud é ná dá bhféadfaí tacaíocht a thabhairt do scríbhneoirí a leithéid sin a dhéanamh anois as Gaolainn. B'in é an plean a bhí ann, ag an am, agus d'éirigh leo scríbhneoirí a chur ar fáil. Bhí mé féin ag caint ar Sheán Ó Ruadháin agus mar sin de. D'éirigh leo sin a dhéanamh. Ach an nós a bhí ag an nGúm ligeaint do scríbhneoirí a rogha rud a dhéanamh, mar shampla Máirtín Ó Cadhain nuair a scrígh sé nuair a dh'aistrigh sé Sally Kavanagh, bhí caoga sé de mhílte focal sa bhunscríbhinn, leag sé isteach nócha sé mhíle focal don Ghúm. Dá bhrí sin tugtar séideadh nó ata ar a leithéid sin. An mbeadh cead ag aistritheoirí, agus ansin cé mhéad saoirse atá ag aistritheoirí? Antain, Fé láthair, dar leat, an mbíonn tusa ag iarraidh dul ó abairt go habairt nó an nglacfá saoirse éigin ón rud atá ar an leathanach os do chomhair amach?
Bhuel cuid de na scéalta móra Béarla sin cosúil le saothar C.S. Lewis. Tá sé iontach cosanta, tá, bíonn an t-eastát iontach cosanta faoi sin agus níl cead agat dul i ngleic leis an bhuntéacs. Agus is mór an truaighe ar bhealach mar sin an dearcadh.
Deacair spraoi a bhaint as an aistriúchán nuair nach bhfuil an cead san agat. Yeah, I mean, bhí fonn ormsa in amantaí rudaí a shimpliú, mar go háirid insa darna leabhar, An Capall agus a Ghiolla. Tá cur síos sa leabhar sin, mar shampla, ar ridire agus cur síos mar a bheadh i seanscéal béaloideasa ar a chulaith chomhraic agus ar an chlogaid a bhí air agus mar sin dó. Agus an-fhileata go deo. Tá cur síos ann ar chathanna a troideadh agus mar sin dó. Agus tá an leibhéal teanga i bhfad níos airde mar a bheifeá ag súil leis. Ní thiocfadh leat a bheith ag súil le páiste ar bith a bheith ag an leibhéal sin teanga. So ní bhíonn, faraor, saoirse agat, ní athscríobh a bíos ar siúl againn agus, bhuel, sin mo thaithí féin ar an scéal go dtí seo. Ach mar a deir tú féin, Alan, go minic siad na gnáthfhocla a bhaineann truisle asat. Is cuimhin liom plé fhada idir mé féin, plé fada, fiú, idir mé féin agus Muiris anseo maidir le creamy milk, you know. Tá radharc amháin ann agus tugtar deoch bhainne do dhuine agus.

Agus dá bhféadfaí ansin, mar a déarfá, an dealú sin a dhéanamh, nach mbeadh cead ag duine cineál a rogha leagan a chur ar an gcóiriú Gaeilge agus éirim agus bunús an scéil a thabhairt ach gan a rá gur aistriúchán é? Ach b'in mar a bhí riamh, sin anall go dtí an aois seo nó an aois seo caite nuair a dhéantaí Sin le rá aon rud sna Meánaoiseanna, is amhlaidh, agus ní hamháin in Éirinn ach ar fud na hEorpa, dá ndéanfaí aistriú ar théacs ar bith, bhí, ní lánchead, ach bhí cead go leor ag daoine agus lean sé sin ar aghaidh leis an nGúm agus lean sé fiú amháin roimis an nGúm. An tAthair Peadar Ó Laoghaire, más ceadaithe é a lua, d'aistrigh sé Don Quixote, nó cuid de Dhon de Don Quixote agus tá áit ann ina bhfuil Don Quixote leointe tar éis dó bataráil a fháil agus mar ceapadh gur ridire ab ea é agus ghabh sé isteach ins an tigh ósta so chun an oíche a chaitheamh ann go socair suaimhneach agus tá carraeire istigh sa chúinne agus tá an carraeire ag súil go dtiocfaidh an cailín aimsire chuige chun caithris na hoíche a chaitheamh leis, mar a déarfá, agus is amhlaidh insa Spáinnis, sin mar atá, agus agus mar sin dó, ach ins an leagan a chuir an tAthair Peadar Ó Laoghaire air ná tagann sí isteach chun mornán fíona, sé sin, jug of fíona a thabhairt dó. Bhí an fíon níos fearr ná aon rud eile seachas cúrsaí leathair, mar a déarfá, in Iarthar Chorcaí san naoú haois déag. Ach, agus tá neithe eile sa leabhar áirithe sin nach fiú trácht a dhéanamh orthu, mar a déarfá. Ach an cheist an bhfuil le sin, abair, an féidir leis an aistriúchán feabhas a chur ar bhunsaothar? Sin, bhfuil a leithéid de rud agus go bhfuil an t-aistriúchán níos fearr ná an bunsaothar?
Bhuel, bhí, a tharla, bhíomar a' caint ar leabhar níos túisce, an bheirt againn fhéinig, Dracula agus an, an, an, an leagan Gaeilge a dhein Seán Ó Cuirrín agus sílim, sílim gur, gur sin sampla an-mhaith de, de, de, de leabhar a bhfuil an, gur, gur, gur, gur fearr an, an t-aistriúchán Gaeilge agus arís, Dá mbeadh eastát Bram Stoker ag féachaint go géar ar chúrsaí, n'fheadar cé chomh sásta a bheidíst anois sa lá atá inniu ann. Ach cinnte, I mean, sea, gabh siar go dtí an focal, fiú, aistriúchán féin agus an pointe a bhí ag. na gcros ó chianaibh mar gheall air ag cuimhneamh gur, gur, go mb'fhéidir uaireanta gur fearr an, an focal tiontú agus gur, gur, gur leagan Gaeilge den leabhar is fearr, más féidir, dá mbeadh an tsaoirse agat chun do chuid féin a dhéanamh den, den, den leabhar, gur mar sin is fearr mar, mar gur féidir an rud is tábhachtaí, is dócha, brí agus brí an, an rud a chur in iúl agus é sin a thabhairt slán agus más féidir é sin a dhéanamh eh. agus gan bheith fé chuing ag an ag an mBéarla, gur mar sin is fearr. Yeah. Agus abair, sín isteach dá bharr san go mbeidís go léir san aon leaba, mar a deir Hamilton. Abair, an, an, na haistriúcháin, abair, em, caintear na focail bheaga arís agus mar sin dó. Bhfuil, bhfuil focail bheaga. sa Bhéarla an-deacair ar fad a thabhairt go Gaeilge. Cuimhnímse i gcónaí ar pháistí atá sa Bhéarla naughty. Now níl aon pháiste in Éirinn naughty agus ní féidir an blas sin, bíonn siad dána, bíonn siad garbh, bíonn siad dalba, bíonn pé rud é agus dá bhrí sin na cinn, abair Roald Dahl agus chomh maith leis sin abair na cinn C.S. Lewis, tá siad an-tSasanach, ní amháin Béarla ach tá siad Sasanach. An dua fé leith, bhuel tá tú ag aistriú cultúir.

scéalta Narnia mar gheall ar you know tae agus crumpets agus rudaí mar sin you know ní ní ní cuid ar bith de shaol na hÉireann é sin ní dóigh liom ní cuimhin liom cad é a chuir mé isteach b'fhéidir you know bairín breac nó rudaí mar sin ach um, bíonn tagairtí cultúir ann ar bhealach uh, a chuirfeadh iontas ort um, ach um, Bhí ceann amháin, thig liom smaointiú ar shamplaí anois ón tsaghas áirithe sin. Afternoon tea, an raibh sé sin ar an gcairt? Bhuel, bhí tú ag caint ansin ar dhaoine, ar leabhar atá iontach Sasanach ar fad agus ní bhfaighidh tú leabhar atá a dhath níos Sasanaí ná saothar Lewis Carroll.
Agus tá sé iontach spéisiúil, tá sé ar cheann den fhíorbheagán samplaí atá againn, is maith le lucht léinn an aistriúcháin comparáid a dhéanamh agus má tá leabhar ar bith ann a aistríodh faoi dhó, bíonn muid iontach sásta leis sin mar thig linn comparáid a dhéanamh agus tá ábhar tráchtais agat agus sin go breá. Ach rinn, dar ndóiche, Nicholas Williams aistriúchán dílis, an-dílis ar fad, ar úrscéalta C.S. Lewis, rud a shíl mise a bhí dodhéanta i ndáiríre. Ach roimhe sin, rinneadh aistriúchán ann sna fichidí. Pádraig Ó Cadhla.
Yeah, Pádraig Ó Cadhla. Agus in áiteanna a bhfuil cineál raiméis, cineál gibiris cainte ag CS Lewis, mo dhuine anseo, an Cadhlach, chaith sé isteach amhrán Gaeilge. Níl sé ina lá na Conairí, rud a chuirfidh do shorb.

fé dhó sa Ghaidhlig, Gaidhlig na hAlban, agus fé dhó sa Mhanainnis, rud nach eol do mhórán daoine. Dá bhrí sin, thar aon cheann eile, agus is dúshlán an-mhór is tá sé aistrithe go dtí nach mór gach aon teanga dhá dtáinig san. Tá cúpla leabhar mór tháinig amach i Meiriceá mar gheall ar na haistriúcháin a bhain leis. Dá bhrí sin, más féidir Alice in Wonderland a dhéanamh go dílis, nó. go neamhdhílis, is féidir rud ar bith a dhéanamh mar sin. Labhrás, bhfuil, bhfuil, bhfuil na fadhbanna céanna, bhfuil neithe, abair, bhí tú ag caint ar an Ghearmáinis, an Fhraincis, bhfuil neithe a bhaineann le cultúr na dtíortha sin, seachas na focail féin, sa mhéid is gur féidir deighilt a dhéanamh, bhfuil, ar a mb'fhéidir a dhéanamh, Gaeilge de shaghas éigin a chur. Agus arís, bhí tusa ag aistriú na scéalta san a bhain le Fraincis agus le Gearmáin na n-aoiseanna roimis seo. So cúrsaí aoise i gceist chomh maith le cúrsaí teanga agus cúrsaí cultúir.
Tá an ceann atá mé ag obair faoi láthair air anois, scríobhadh é san ochtú haois déag ach tá sé bunaithe ar an séú haois déag. Agus tá trácht ar an struchtúr sóisialta, na huaisle agus na mionuaisle ins an nGearmáin agus na téarmaí ar fad a bhain leis sin agus téarma amháin a bhí ann ná Junker agus nuair a bhreathnaíos tú, sé an Béarla a chuir siad air ná an Squire agus sin nuair a bhreathnaíos tú sa bhfoclóir, sé an Ghaeilge atá air ná Scuibhéir. Agus bhí mé ag tosaí leis sin agus dúirt mé liom féin, An fhadhb atá leis sin, nuair a léas tú scuibhéir, tá fuaim ghránna leis agus tá an carachtar damnaithe ón gcéad soicind. So d'athraigh mé sin go dtí barún faoi dheireadh agus rudaí mar sin. So tá na deacrachtaí sin ann ó thaobh na leibhéil shóisialta, na huaisle éagsúla. Um, bhí mé ag déanamh fotheidil ansin roinnt blianta o shoin agus scannán Gearmánach a bhí ann agus Turc-Ghearmánaigh a bhí ann agus dúirt duine amháin Dia dhuit leis an duine eile agus sé an freagra a tugadh ná Dia dhuitse freisin. Tá. Céard a dhéanfas tú ansin? Ní fhéadfadh tú Dia's Muire dhuit a chur ann mar gheall gur Ioslamaigh a bhí ag caint ann. Ó!
Agus ní cuimhním céard a chuir mé air, ar chuir mé Dia dhuitse freisin nó agus dhuit féin nó rud eicínt mar sin. Ach spáineann sé rud chomh bunúsach le Dia dhuit agus Dia's Muire dhuit nach gcuireann muid spéis ar bith ann nuair a déarfas muid é ach nuair a chuirfeas tú é sin i mbéal duine nach

Luamar Máirtín Ó Cadhain agus an t-aistriúchán a dhein sé agus ní hamháin go ndein sé at agus fadú air ach ceann des na gearáin a bhí ag an nGúm mar gheall air ná ná raibh aon difear aige idir na réimsí éagsúla, bhí caint na n-uasal agus caint na ngnáthdhaoine mar a chéile agus dúradh leis ná raibh sa rud go léir ach caint. lucht grafa ghoirt an focal a úsáideadh agus sé freagra a dúirt sé, bhuel, níl agam ach Gaeilge lucht grafa ghoirt, sin an rud agam. Agus is fadhb í sin, mar sin, mara raibh na réimeanna so go coiteann, cé go rabhadar sa Ghaeilge ach níl taifead againn orthu. mar a deir. So is fadhb sa bhreis í sin, mar a déarfá. Is fadhb í, ach b'fhéidir gur bealach thimpeall air agus fad na n-abairtí agus castacht na n-abairtí agus díreach rud eicínt le go mbeadh codarsnacht de chineál eicínt ann. Anois ní bheinn ag cur canúint i mbéal charachtar amháin is canúint eile i mbéal charachtar eile mar níl máistreacht ar na canúintí eile agam

Bhí scéal ann, bhí, mar shampla, úrscéal dar teideal The Northern Iron le George A. Birmingham, Iarann an Tuaiscirt, agus tá sé suite i nGlinntí Aontroma agus i measc teaghlach ministéara Preispitéireach agus tá, you know, labhairt, Gaeilg na Mumhan á labhairt mar is aistritheoir Muimhneach a chuir an téacs ar fáil. Ach téann duine acu go Béal Feirste agus castar scaibhtéirí Bhéal Feirste ar an duine seo agus achan fhocal is gairbhe ná a chéile acu agus droch-chaint agus caint ghraosta Gaeilge Uladh a labhairt síos agus am ar bith a raibh feidhm le cineál canúint cineál uiríseal, is Gaeilge Uladh a bhí acu. Bhí fadhb mar sin agamsa le Roald Dahl chomh maith mar is Cocnais a labhair an póilín. So, you know, agus an deacracht a bhí ann ná, agus tá sé, sin ceann ag caint mar gheall ar an tsaoirse bheith ag an aistritheoir, an Cocnais a bhí i mbéal an phóilín agus bhí a fhios agam go raibh mé ag teacht chuig an, chuig an, chuige sin agus go raibh, i dtreo dheireadh an leabhair, bheadh orm dul i ngleic leis sin agus conas a raghainn i ngleic leis. So, agus tá cur síos ana,

gné de Ghaeilge na Mumhan, is dóigh liom, de scoil na. Agus is ceist thar a bheith íogair í sin ós ag caint ar na. Agus luaigh Labhrás na canúintí agus arís nuair a bhí nuair a bhí an Gúm an Gúm in aoirde láin agus bhí na leabhartha ag teacht amach go tiubh, níor cuireadh aon smacht ar aon rud, d'fhéadfadh aon duine a rogha rud a dhéanamh. Agus ceann de na rudaí a tharla ná go raibh saibhreas Gaeilge canúna iontu ná faigheann tú anois de ghnáth. Agus arís an cheist sin mar gheall ar na cineálacha difriúla Gaeilge. Do dh'aistrigh Seosamh Mac Grianna Muintir an Oileáin, Islanders, le Peadar O'Donnell. Agus cuimhnigh gur Gaeilge a bhí á labhairt ag na daoine ins an oileán sa chéad uair riamh. Dá bhrí sin, ar shlí, bhí an leabhar á dhúchasú, bhí sé á dhéanamh níos cruinne, níos cirte aige. Agus braithim an rud céanna na haistriúcháin a dhein Seán Mac Maoláin ar William Carleton, ceann den bheagán úrscéalaithe sa naoú haois déag ar fiú é a léamh i gcónaí, sé sin, dar liom, apparently, as mo chlaonta féin, ach sin rud eile. Agus tá sé iontach dílis. Ach arís, cuir i gcás go n-aistreodh, nuair a dhein Seosamh Mac Grianna aistriúchán ar Adrigoole le Peadar O'Donnell, agus nuair a chonacsa sin ar dtúis, arsa mise, Tá Adrigole i gCorcaigh, tá áit darb ainm Adrigole in iarthar Chorcaí, Eadarghabhail atá air, ach tá Eadarbhaile i dTír Chonaill, ins na sléibhte i dTír Chonaill, rud nár thuigeas ag an am, agus conas ab fhéidir ceann a dhéanamh, like in Iarthar Chorcaí le Gaeilge Sheosaimh Mhic Grianna, you know. Ní fhéadfaí, ní thuigfí faic ach sin é, sin é. So, mar sin, bhfuil rud éigin á chailliúint againn sa chás is go mbeifeá, an bhféadfaí úrscéal le Canon Sheehan, a bhí á léamh agam le déanaí, a aistriú go Gaeilge Uladh, nó an mbeadh rud éigin fíor-ait ag baint leis? Is maith liom na ceisteanna seo a chur ar dhaoine. Ach an t-aistritheoir ceart agat, sin is dócha, agus spéis agus dúil a bheith ag an aistritheoir san ábhar, is dóigh liom, bheith sásta a chuid féin a dhéanamh den leabhar, is cuma cén leabhar atá i gceist. Cuimhnigh ar na leabhair is simplí do pháistí, cuimhnigh ar Asterix agus Obelix, cuimhnigh ar na cinn sin atá déanta ag. Gabriel Rosenstock, agus an tslí a bhfuil sé tar éis dul i ngleic, agus agat féin chomh maith, agus an tslí a dtéitear i ngleic leis na, agus a ndéantar Gaelú ar, you know, Seosamh Mac Grianna, ar na bleachtairí agus rudaí mar sin. Más féidir a leithéid a dhéanamh, má tá, má ritheann sé leis an aistritheoir é sin a dhéanamh agus má tá sé de mhisneach aige nó aici a chuid féin a dhéanamh den leabhar, B'fhéidir gurbh fhearr é a dhéanamh mar sin. Ach ní fhéadfá Gaolainn an Athar Peadar a chur i mbéal duine éigin as Béal Feirste, mar bheadh sé lán ait. Bhuel, do dhaoine a bhfuil Gaolainn, níl ann ach gur ceist í a theangmhaigh liom agus mé ag léigh rudaí, mar a déarfá, gur, mar dúradh arís, Máirtín Ó Cadhain arís, nuair a dh'aistrigh seisean, dúirt sé go raibh sé ró-Chois Fharraigeach.

Cuir i gcás, an leabhar sin Caitríona a luaigh mé roimhe, An Gasúr, an Capall, an Madadh Rua agus an Caochán. Is leabhar do pháistí atá ann agus tá an-bhéim ar fad ar an pheannaireacht. Is peannaireacht iontach ealaíonta atá ann agus tá an-bhéim go deo ar na léaráidí in sa leabhar. Agus tá an spás gann agus tá an t-údar iontach scrupallach agus tá an t-údar. Breathnaíonn sé na lamhscríbhinní nuair a aistrítear an leabhar go dtí an, go teanga eile agus tá mé ag obair, is cineál comhthionscadal é sin le Myra Zepf agus bhí muid fada go leor ag caint faoi seo. Ba mhaith linn a bheith Ultach mar tá An tSnáthaid Mhór i mBéal Feirste agus is Ultaigh muidinne. Ach tá conas i bhfad níos giorra ná cad é mar a dhéanfá agus insa deireadh laistigh d'úsáid muid an-chuid cineál foirmeacha táite mar tá siad spárálach ar spás. So sin, níl aon dlí ar an riachtanas.
Ceist, ceist a bhfuil ort, a Labhráis, ós rud é go mbíonn tú ag plé go gairmiúil lena leithéid seo. An mbaintear aon leas as na hinnill aistriúcháin, as na, like, Google Translate agus nithe den tsaghas sin? Nó an bhfuil aon mheas orthu, an bhfuil drochmheas ag lucht gairmiúil ar na hinnill so go mbíonn mic léinn an domhain, nó mic léinn na Gaeilge, ag baint mí-úsáide astu an t-am ar fad?
Bhuel, tá uirlisí aistriúcháin ann nach innill aistriúcháin iad, agus is féidir a úsáid leis an aistriúchán atá ag coinneáil an rud a rinne tú cheana agus tiocfaidh sé aníos an rud a rinne tú cheana, matching í 50%, 60%, mar sin, agus tá sé sin in úsáid ag chuile dhuine go gairid. An meaisín aistriúcháin féin, ní chreidfeá an t-athrú atá tagtha air sin le deich mbliana agus tá mé ag ceapadh le, b'fhéidir, le cúig bliana anuas tá siad ag caint ar an meaisín aistriúcháin néarach agus. Tá roinnt uirlisí ann agus cuirfeá an téacs Béarla nó Fraincis nó Gearmáinis isteach ann agus tiúrfaidh sé téacs Gaeilge dhuit a léann go breá. Ní fheicfidh tú botún gramadaí ann, ní fheicfidh tú aon bhotún litrithe ann. Ach sé nuair a dhéanfas tú comparáid idir an dá théacs feicfidh tú go mb'fhéidir go bhfuil dul amú anseo is ansiúd. Tá ré an mheaisín aistriúcháin ag teacht. Tá sé ag teacht. Níl sé ann fós. Tá tá sé níos fearr go théacs atá struchtúrtha, a bhfuil comhréir struchtúrtha ann agus a bhfuil an meaisín in ann a fhoghlaim céard ba cheart a chur anseo. Ní móide go n-oibreodh sé chomh maith céanna le leis an litríocht mar gheall go bhfuil, Níl an struchtúr céanna leis an litríocht. Ní mar a chéile a labhraíonn tú nuair a bhíonns carachtair ag caint, ní labhraíonn siad mar a chéile. Agus is maith le scríbhneoir i gcónaí mar a déarfá cor a chur ins an gcomhréir. Agus níl mé ag rá go, níl an meaisín fós in ann é sin a dhéanamh. Ach bheadh sé spéisiúil, rud eicínt, b'fhéidir.

Just go díreach air sin, do thuairim féin ar na meaisíní, ar na huirlisí, ar na gléasanna aistriúcháin. Ó, sílim, bhuel, tá an dealú seo, sílim go bhfuil sé rud beag ardnósach, an t-aistriúchán pragmatach a thugtar ar thuarascálacha bliantúla agus ar bhileoga eolais agus ansin tá an t-aistriúchán liteartha ann agus, you know, tá sé rud beag, mar a deirim, rud beag cineál ardnósach mar, dhealú. Ach sin an, i gcás, an t-aistriúchán pragmatach is eagarthóireacht le déanamh, mar sin, feasta, is dóigh. But just rud amháin mar gheall ar innill agus mar sin de, tá rud ab áil liom a lua, eh, tobar na Gaedhilge, eh, bunachar a rinn fear de bhunadh an, na cathrach seo, Caoimhín Ó Duibhín, mar sin? Ciaran? Ciaran. Ciarán Ó Duibhín, Agus tá sé fíormhaith. Is cineál bunachar dátheangach de na seanleabharthaí, seanleabharthaí an Ghúim. Agus bíonn rudaí ann, like, is cuimhin liom, cúpla seachtain ó shin bhí mé ag plé le rud, he became addicted to it. Agus, do you know, tá focal ann cosúil le andúile agus mar a théann tú isteach ar rud. But ní, ní drugaí a bhí i gceist i ndáiríre insan rud seo. So chuir mé isteach, you know, addicted in, um, Tobar na Gaeilge. Sé an toradh a fuair mé, fuair sé greim gráis air, nó fuair sé greim gráis air lena bhfuath níos teann. But, nach bhfuil sin just iontach agus a leithéid de áis a bheith ann.
Agus nuair a bhíonn leisce ar eagarthóirí uaim agus iad i bponc, goodness, an dtéann siad ag triall ar na

Béarla le dealramh amach as, mar tharla, toisc go rabhas anois go rabhas ag teacht anso chuireas isteach cúpla frása Gaeilge agus ceart go leor cuid acu go breá ach rudaí ar nós lán go, buí, béil, it was full of mouth to mouth, agus fós ag maíomh go raibh cad is brí le sin, focal buí, gin bhaiste, ní raibh gin bhaiste ar bith ar bith ann. There was no baptism of gin, a dúirt So, mar a deir Niamh, gur thug sé i ngach aon rud. So, tá na fadhbanna sin ann agus is dócha go ndúirt duine éigin, bhuel, ní ealaín foirfe atá ins an aistriúchán agus ní bheidh sé foirfe go deo, is dócha, ach mar sin féin,